Teacht aniar dhuibh as an leabhar Séadna leis an tAthair Peadar Ó Laoghaire. Nuair a bhí smut de thosach na hoíche, oíche an lae dheireanaigh, caite, do las Séadna ceann de sna coinnle airneáin. Do rug sé ar an gcathaoir shúgáin agus chuir sé ina seasamh í, díreach san áit 'na raibh sí an lá do cheanglaíodh ann í. Chuir sé an scilling fúithi istigh i lár bhaill, fé mar a dúirt an bhean chosnochtaithe leis. Chaith sé luaithreán beag anuas ar an scilling i dtreo ná feicfí í. Ansan do shuigh sé 'na suíochán oibre agus chrom sé ar obair. Nuair a bhí sé ag obair ar feadh tamaill, cheap sé ná féadfadh uair an mheán oíche bheith i bhfad uaidh. Mheas sé nár rug aon scéal dian riamh air, ach bheith ansúd ag feitheamh agus ag faire féachaint cathain a thiocfadh an drochbhuachaill. Mura mbeadh an obair a bheith idir lámhaibh aige, ní fhéadfadh sé go deo an feitheamh do sheasamh. Nuair a mheasfadh sé gur cheart uair a chluig a bheith caite, d'fhéachfadh sé ar a mbíodh déanta aige, agus ní bheadh ann ach obair leath-uair a chluig. Choimeád sé leis ag cur na ngreamanna chomh tiubh agus a d'fhéadfadh sé an meanaithe do shá. Cheapadh sé ar ball gur cheart dhá uair a chloig go maith a bheith imithe. D'fhéachfadh sé ar an obair a bhíodh déanta aige agus ní bhíodh ann ach oiread agus a dhéanfadh fear laistigh de cheathrúin uaire. Fé dheireadh, do chuir an mearbhall a bhí ar a aigne faire na haimsire as a cheann ar chuma éigin, i dtreo nár ghluais an aimsir i ngan fhios do. Ní raibh blúire coinne aige go raibh an aimsir caite nuair a mhothaigh sé go hobann mar bheadh duine éigin láithreach. Thóg sé a cheann. Bhí an fear dubh 'na sheasamh ar a aghaidh amach. D'fhéach an bheirt ar a chéile. Níor róchneasta an fhéachaint í ag aon taobh acu. Mhothaigh Séadna an scanradh ag teacht air aríst féin. Do rug sé greim daingean ar an seoid a bhí istigh 'na bhrollach aige. D'imigh an scanradh de. D'fhéach sé go cruinn ar an namhaid. Chonaic sé na hadharca agus an t-éadan drochaigeanta agus na súile millteanacha fíochmhara agus an meigeall agus an t-eireaball agus an chrúb. Ach do chonaic sé rud ná feacaigh sé an chéad lá. Chonaic sé ar mhéireannaibh na láimhe ingne móra fada cama. mar a bheadh ar chrobh fiolair, agus bhí bior ar gach iongain díobh, chomh caol, chomh géar, agus bhí ar an meanaithe a bhí 'na láimh aige. Ba dhóbair arís cailliúint ar a mhisneach, nuair a thuig sé 'na aigne cad é an cor a bheadh air dá dtéadh na hingne sin 'na chraiceann. D'fháisc sé a lámh arís ar an seoid a bhí 'na bhrollach aige. Agus d'imigh an scanradh san leis. Thug an Fear Dubh fé ndeara conas mar imíodh an scanradh de Shéanna, ach níor thuig sé é. Bhí ionadh air cad a thugadh an misneach dó, nó cad é an chúis ná féadfadh sé féin greim a bhreith láithreach air. Canathaobh ná fuilir ag gluaiseacht liom? ar seisean fé dheireadh. Ná cuimhin leat an margadh! Is cuimhin liom an margadh go dianmhaith, arsa Séanna, ach ní dóigh liom gur cuimhin leatsa é. Nárbh é an margadh, arsa an Fear Dubh, mise do thabhairt oiread airgid duit agus a cheannódh leathar duit ar feadh trí mbliana ndéag, agus tusa do theacht liom nuair a bheadh an méid sin aimsir caite. B'in é an margadh, arsa Séanna. Canathaobh ná gluaiseann tú ort, má sea? ar seisean. Mar níl an aimsir caite, arsa Séanna.